um, anyị were ihe niile ihe na-eri m nri ahụ obere ife anyị eweta obere mmiri tinye ihe a ka e wee were ya si bụ ọkọchị Ibe anyị ụtụtụ ọma nụ o. Igoro unu mara um, ihe anụnwa bụ um, tata bụ mbọsị eke. eke nnukwu ụbọchị a bịa n'ahịa dị n'Igbo ahịa eke so n'ahịa o sokwa n'ahịa nwere nsọ n'ala Igbo rinne o so n'ahịa a na-asọpụrụ maka na ị bịa na be anyị mbọsị eke mbọsị ọbụla bụ mbọsị eke ejiri ya alụ nwaanyị be anyị n'ala Igbo niile a na-eme ya na bụ Igbo bụrụ Igbo mbọsị Igbo ọbụla bụla dị n'ala Igbo niile anara eji mbọsị eke eji alụ nwaanyị n'ala Igbo so ụbọchị a bụba eke nwere ụdị nsọpụrụ ọ na-enwe ị bịazie na be anyị bụ Ihiala nke side be anyị Okohia Ihiala be anyị ụbọchị nke a kpọrọ eke nta ejiri ya eje ugbo o nwere ahịa dịgasị n'ala Igbo um, ọ bụ dịka o si dị o si dị na nke ndị ka ha si eme na nke ha maka na ọ bụrụ na ị bịa n'anyị ị ji afụ na o nwere ndị bụ na ha na-azụ nkwọ anyị na-azụ orie na-azụ afọ ma na-azụ eke mana i ruo na o nwere emume dịgasị iche iche nke alụ nwaanyị a dị ka ọ ya bụ o jikọtara Igbo ọnụ. igbo na-agwakwa gị arụkwa igbo n'ọsụsọ ọkwa ma Igbo Delta Igbo ndị Delta ebe a ụbọchị a ha na-ekwukwe bụ ụbọchị eke a ha ara ejikwu ya alụ nwaanyị ya bụ na eke bụ nnukwu ụbọchị anyị sị ụbọchị taata bụ ụbọchị eke eke a ya bịa kwọrọkwa aka eke bịa kwọrọ aka eke nnukwu ụbọchị bịa kwọrọ aka eke bịa kwọrọ aka orie bịa kwọrọ aka afọ bịa kwọrọ aka nkwọ mbọsị ọmụmụ m nkwọ a ya bịakwa kwọrọ aka orie ya bịakwa kwọrọ aka ahịa na anọ ụbọchị na anọ bịa kwọọ aka Chukwu oke abịama nakwa aka bịa kwọrọ ndụ ogologo bịa kwọrọ aka eji ana akara nke ebu n'ahịa eso onye anabara na ndụ ya lụọ ya n'afọ ọ nwere onye na-atụ anya ya ga-abịa na tata bụ ụbọchị anyị ji anọ n'ụlọ taa bụ ụbọchị anyị ji anọ n'ụlọ zaa na ike ọla agwa nwaanyị a na nna aga ọfọ na nkọchọzi ọfọ ka m kpọọ ya ka anyị na-ekwuo o ọganiru ka anyị si abịa kwụrụ aka eje a na-akara nke ebu n'ahịa eso onye anabara na ndụ ya na onye a n'afọ n'ime arọ anyị nọ n'ime ya ihe ọma ga-emere anyị ihe ọma ga-emere anyị ọgwụgwụ arọ anyị gata afọ isi gị anyị jata afọ isi gị anyị jata afọ isi gị ije eri isi anyị arọ ọzọ anyị na-akpọrọkwa ebe anyị anyị jata na obido anyị jakwa na ọkwụsị anyị jakwa na obido anyị jakwa na obido anyị jakwa na ọkwụsịkwa maka ndị na-achọ ndị ha na-ere anya ọkụ maka ndị na-achọ ndị ha na-ere anya ọkụ ehm, a sị m o ji ihe nwata welie aka elu na aka ya elobe ilo o wetuo aka ọsọgodo ya bụrụ na aka na ya nwaba aka na ọ sị na ọ ma nri ilo chineke mee ya ka aka ro ya iro mee ya ka aka ro ya iro ọ sị na ama m eme otu a chineke mee ka ọbara kwụsị ịga n'aka ya a ka jiri aka anyị were ladder rigorozie ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ ka ọ bụrụzie na anyị arịghị elu ya daruo ala ka arịa ya elu were ihe anyị ihe o ji abụ anyị na-agọ ọfọ a na-asị chineke ya mee ka ndụ ụmụ igbo dị ebu ka chukwu zọba anyị ndị igbo na a na-emegbu anyị emegbu mana mmegbu anyị bụ Igbo na-emegbu onwe anyị dị ka ọ ya akacha maka na anyị eje n'ikpe be Nnamdị Kalụ ọ kwa ya mm. ewere ruo were kwuo anyị bụ Igbo ka a na-abụ e kechaa oke afọ anyị a sị ka e kegharịa oke mmụọ e kechaa oke mgbe o ruo na oke anyị a sị ka e kegharịa ya anyị sịrị ọ ma dịkwa ire n'etiti anyị ọzọ ọ ma dịkwa ire n'etiti ndị Igbo ọ ma dịkwa ire n'etiti ndị Igbo maka na um, onye ikpe bụ onye ikpe mkpegharị bụ Chukwu Okike Abịama mm. ya lee na nwanne anyị nwoke ahụ bụ Nnamdị Kalụ anyị na-eti mkpu na-asị ka a raa ya ka a mara ma be anyị ọ ga-ajụ oyi ma ọ bụ ka a raa ya ka o nwerụgodi onwe ya ka ọ lawagodi be ya mm. ka a raa ya na mmadụ ka ọ bụ anyị na-eti mkpu na-ayọ emechaa e kpee ikpe maka na ọ bụ Chukwu bụ onye mazuru ihe niile e were bịa kpee ikpe were kpechaa wee sị ya bịa lawa na ikpe amaghị ndị ahụ ọ dị n'aka e wee sị na ọ bụrọ eziokwu mba na ya ọ ya nọ ebe ahụ na ikpe ya mara ya ebe ọ bụ na ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu kpetere ikpe kwuo onye ọ bụ bịa naba na ikpe amaghị ya ọ ka bụkwa ofu ndị ahụ nọkọta sị na ya ebidozikwa ikpe ahụ n'isi ihe a na-akpọ nke anụnwa bụ ejekata ihu ejebe azụ nke ọ pụtara na ọgba aghara adịgo n'ime ndụ ha maka na ọgba aghara ka ọ bụzi ugbu a ihe mgbe ọ bụ na onye onye gị na ya na-ekpekọ ikpe unu ncha kwu na unu bụ ndị dịka a sụọ ya n'oyibo your learned friend your le- your learned friends ndị unu ha kwuru wee dị learned nwakwa ndị ha gwara ya n'oyibo ewere bụ na unu cha ihe ọ pụtazi kịta na ndị abịara ya mgbara ha dịrị learned obodo anyị nọ n'ime ya bụ obodo naijiria abụrụgo obodo bụ ka o si sọ onye ọ na-eme gịnị ọ na-eme Na-emebe. obodo a abụgo ka o si sọ onye ọ na-eme Ọ na-eme. ihe sọrọ onye o mee maka na i ruonụ ebe a na-ekpe ikpe ada ekpenwuziri nwa ogbenye ikpe ziri ezi Lawless ada country. ekpenwuziri ọgaranya ikpe ziri ezi gịnị ka Nnamdị Kalụ a na-etidị mkpu ya ihe ọ na-eti mkpu ya bụ na obodo bụ obodo lawless country ihe nwoke a na-ekwu n'ọnụ ihe o kwuru n'ọnụ afọ ọ gbara agba aja o kere ike ọ ya ka anyị na-achọpụta Na-emezu, n'ụbọchị na-emezu. tata Anyị niile na-abịa ọha niile na a mmezu. na-ebe na mmezu ị fụgo ka e si kpechie ikpe emechaa sị ngwa na a ga-arapụ onye ahụ anyị na-asị ka anyị were kwana arapụ anyị were ya gbori ya gwuo egwu krismas e re gwa anyị mba na ọ bụrụ eziokwu na ọ ya-alachigha azụ na o ji eji bidokwa n'isi ka ebe unu debeziri akwụkwọ ndị nke ọzọ n'ihu unu deburu ede na ndị ahụ e suru stampụ na ndị ahụ e mere saịn mana ugbu a na a ga-ebidozi n'isi ka e wee nwee ike ka ọ baa n'aka ndị ga-aba abazie ya ndị ahụ na-ejighị ihe ha ji iwu wee kpọrọ Mm. ọrịa ka a na-achọ ijekwu gị taa Man, O, eh, eh, eh. mgbe m ji wee gwa ụmụ m niile dịka m na-etibu mkpu onye ọbụla jee baa n'ọrụ aka ihe m ji wee m chọpụta na mkpu a m na-eti bụ ezi ya bụ na m, eri mgbe m, ee naijiria ji wee tụchaa vootu nke ikpeazụ a eri m fụ ya gbọ na rizọt mgbe a ka m ji ma na olileanya adịrọ na ọ kaara anyị mma na anyị lachigara n'ọrụ aka ọ kaara anyị mma na anyị lachigara na nka na ụzụ anyị ọ kaara anyị mma na nwa anyị hapụgodiri oke ịgụ akwụkwọ a ọ gụpụta praịmarị na-aba sekọndịrị ka o nwee ihe ọ mụtara bụ ọrụ aka maka na oyibo niile achọpụtago na ọhụbụ oyibo ozi oyibo ka ọ na-abụ mmadụ sụọ o wee bụrụ prezidenti aha eji satifiketi abụ ya abụ ya maka na nwoke a na-achị obodo a bụ Tinubu ada Tinubu ya. ada ya nwaanyị tọrọ ya mana ọ kwụrụ mana ada ya tọrọ ya Tọrọ ya. Aha, taa Tinubu tọkwara Tinubu dịka o si weta Ah, ihe ka anyị wee mara. Inspector of Statistics. o, mgbe a jụrụ ya ndị ya na ha gụkọrọ akwụkwọ ọ gwakwa anyị ndị ọ bụ mana final final ya bụ president of Nigeria Nigeria. ma unu ekwere ekwe ma ọ na unu ekwerọ N'ọnya. so n'obodo aghụghọ obodo tọzụ obodo onye aka ka aka mana ṅaa ntị ka m gwakwa unu mgbe ụdị ihe a ndị otu a mebere mgbe ahụ ka anyị kwesịrị iji wee ma na Chukwu n'onwe ya na ọ malitego ọrụ ya maka na ụdị ihe dị otu a mebe i wee fụ na o kwukwara n'akwụkwọ nsọ ahụ anyị unu bụso na-ada agụ agụ ọ sị na ya nyere ndị a amamihe dị elu na ọ kwa oke amamihe ahụ ya nyere ha ji arụ ihe dị iche iche na ọ kwa ya ka a ga-eji bibie ụnụ lekwa anya na-afụ na ọ kwa oke amamihe ya batala ya mm. maka na ama m dp ama m ama m cp mm. ama m kọmishọna of polisi mm. ama m ig ama m onye ama m onye ama m onye maka ihi na ị ma ha ihe sọrọ gị i mee gịnị i mee ka ọ na ọbịa ka anyị na-afụ na Onye ka anyị na-afụ na enwere ihe ọzọ anyị na-afụzi ama m chief judge ama m SAN ama m onye nke ama m onye nke ama m lọya ama m ndị arịna ama m onye a. I- i- i- i- iwu ọbụla efiri i mee gịnị ị daa ya ị daa iwu ahụ ị ma ndị ị ga-akpọ anyị kpọkwara ndị ahụ ya agbọ gịnị ka a ga-agwa gị nke laba na otu ya bụ na ikpe mara gị laba na ikpe mere gịnị amarọ gị ikpe ruzie ọ mazie onye ikpe na-ekwesịrị ịma amaghị ikpe ya bụ ihe anyị fụrụ na naijiria agwara m Peter Obi ya latawa o mepegwugo anya nke ya anyị afụchago ka ụwa dị maka na mbọ niile ahụ ọ gbalụ ije niile o jelu ndị Igbo ka m na-emekwere na eberi maka na ndị Igbo be anyị anyị kwesịrị ijikwa ire wee gụọ eze anyị ọnụ ma tata anyị ka eji emegide anyị anyị ka eji emegide anyị anyị ka eji akpaghe anyị anyị ka eji jide nwanne anyị anyị na-eme onwe anyị

a na-ekwu okwu onye ọbụla nọ n'ụdị nke ya ihe anyị na-akaba akaba arụ bụ onye ji ego anyị ana-ekwupụrụ ya onye na-ejirọ ego ị tagbuo onwe gị n'ahụhụ chineke ekwela ka ego kọ ụmụ m chineke ekwela ka ego kọ fa ekwela ka amamihe kọ ha chineke ekwela ka ego kọ ụmụ Igbo ekwela ka amamihe kọ fa ekwela ka akụnụba kọ fa maka na ọ ka bụ ego a ka a ka ji akwatụrụ anyị ugwu a sị gị ndị Igbo na ha nwere ego nke a ka anyị fụtụrụ anyị marakwa na mba ndị ọzọ enwegokwa ego a mana nke Igbo na-adị iche maka na anyị kụ aka na brain anyị wepụta ihe wee were ya chụba ego anyị na-asị o ndị niile na-asị na Igbo ama-adị mma anyị wụfuo ha dịka mmiri ya bụ ife ga-adịrị onye chọrọ ka ife dịrị mmadụ ibe ya onye ahụ anyị na-asị onye ahụ onye ahụ ya nwekwa ife

onye fụrụ arụ wee kwuo na arụ bụ arụ arụ agbakwana onye ahụ ihu arụ agbakwa n'ihu arụ agbakwa n'ihu na eziokwu bụ ndụ eziokwu dị ka mbubo ị gbagbuchaa mbubo oyi esiriri sirapụzie ka o siri dị na anaghị ana nwatakịrị oke ya maka oke ya maka ọ na-aha mmanụ mm, ị naa nwata ụgbala ya maka na mmanụ dị ya ị narazie ya ya ọ nara nwata ụgbala ya na ọ na-aha mmanụ ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya maka na ọ naanị ihe m ji wee hụ chukwu n'anya rinne bụ na chukwu dị egwu hmm. ihe chukwu ji dị egwu bụ na o mechaa a na-anwụ anwụ ọnwụ nwa a na-anwụ soro otu ihe na-akasi m obi ya ka m ji gwa ndị mmadụ na ndị mmadụ kpọrọ ọnwụ nwa asị

ọnwụ ji egburu anyị ndị iro anyị ndị sịrị ọ ya adịrị anyị mma mmadụ jee obodo oyibo nọrọ ebe a na-agba mbọ ka ọ gaa ahịa ebe ahụ mgbe ọ batara ya tọba obodo oyibo ya baa na nga ọ bụ ọ baa na nga igoribezie ọtọ n'ebe ahụ ka i werezie ka i wee ribe ụfọdụ nọkọta ya were na-eyisi ndị mmadụ egwu gbafukwe na obodo adịrọ mma threaten ma ha na ya ma ha na ya obodo adịrọ ịda nwa anwụ Ee, ọbara na-aga gị n'ahụ nna Chineke- ahụ Chineke na-anata kpọkwa gị ọkụ. obodo adịghị mma ee ma gị na ya ma gị na ya ka ị na-egbu akwụ ha na-eru ere ube ha na-aracha ụdara ha nọ be ha dị bizi n'ezi be ha na-eme be ha njọ chineke bịa were ọjị ọma bịa were ọjị eke na orie afọ na nkwọ bịa were ọjị ọganiru bịa were ọjị ndụ ogologo bịa were ọjị eji na akara gbuo ibu n'anya so onye na bana ndụ ya n'okwu anya n'afọ ndụ ụmụ anyị ga-adịrị anyị ndị ezinụlọ ndị nwunye anyị ndị ikwu na ibe anyị ndụ ndụ nka nke ụmụnne anyị nọ n'okporo ụzọ ndị ga na-abata ụlọ krismas ala ya ana m asị ala chebe unu elu chekwaba ụnụ ala ụnụ zọrọ ụkwụ chekwakwa ụnụ ala igbo chekwakwa ụnụ ndị nke nọ n'ezi ndị ajọ mmadụ agaghị akpọ ụnụ iru ihe ga-akpọ ụnụ iru ga-abụ ogologo ndụ na arụ isi ike ihe ọma ihe ọma aṅụrị aṅụrị ndị iro ụnụ bịa tụọ aka ha egbughị isi ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ụgbọelu ugbu a na-achọ ụzọ ha si anata anata ụgbọelu a ga-ekwe ya ugwu mgbe o ruo mgbe ọ ya ada n'ana ọ daruo anị ụnụ agbara ụkwụ n'ana ana nna ha ba na ụrị ihe ọma ka anyị kwuru ka ọ bịa mezuoro ụmụ Igbo niile ebe ọbụla onye si ame nke ọ na-emebe ezi ife Chineke bịa gozie ya na-adịghị ka ị bịara agwa akwa gozie nwoke gozie nwaanyị mee ka ihe ka ọkụ ihe enwe nwekọ mmegide a na-emegide Igbo were ihe akụnụba anyị wee chọọ anyị ma mụrụ ofu ihe ka nna ya Ogochukwu mee ka ndị Igbo nọkọtatụ ọnụ obere ọ bụgoro otu a ka anyị nọkọta na kọrentị onye na kọrentị onye a ga-enye nnukwu ihe chineke mee ka ndị igbo nọkọta ọnụ chineke mee ka igbo nọkọta ọnụ chineke mee ka igbo nọkọta ọnụ ọ bụrụ na ndị igbo be anyị nọkọta ọnụ naanị ihe anyị ga-anọ ga-abụ naanị ahọ iri mba ndị a niile abịa yọọ anyị biko unu ekwekwara nke a igbo nọkọta ọnụ naanị ahọ iri ka anyị ga-anọ n'ala Igbo a mba niile a ị fụrụ na-awakpo anyị anya mba niile ị fụrụ na-akparị onwe ha mba niile ị fụrụ na-ebibi onwe ha naanị ahọ iri ka anyị ga-anọ mba niile a echighata azụ bịa yọba anyị biko anyị bụ ndị a na-ekwu maka fa anyị bụ agbụrụ chukwu na-ekwu maka fa anyị bụ agbụrụ zuru oke anyị bụ agbụrụ a chọrọ mma n'ụzọ pụrụ iche anyị bụ agbụrụ chukwu mere ihe niile a na-eme eme onye na-apụta wee na-agwa gị going back to our root mana o mechaa ngata atụ ya ọnụ taa going back to our root going back to our root onye ahụ na-agwa gị root anyị e jiri ya mee gịnị ọ bụ na root anyị ahụ na o nwere ihe e ji emepụta anyị ji ya were mụpụta gị nke ahụ anyị mepụtara nke nwa bụ onye a mụpụtara na-asị na a mụta nwa nwa mee gịnị amụta ibe ya mgbe ndị be anyị bụ na ndị mgbe gboo na o nwe ihe ha mepụtara n'oge nke ha ngwa o ruola na turn gị mmebeni ị rụrụ ụgbọelu ee ị rụrụ ụgbọala ee kedu nke i me ofu ihe a ị tọrọ n'akụkọ akwụkwọ ị gụrụ i ji ya wee bụ prezidenti o nwe nke i ji ya bụrụ ihe niile ahụ o nweghị i mepụta ị ka na-ekwukwe na nke ịnachigha na root a na root a na-ekwukwere okwu ya na-ekwu ka a nachigha bụ ka a jeni kwado omenala igbo be anyị omenala igbo be anyị aya dị ire omenala igbo be anyị chi n'ụtụtụ agọọ ọfọ chi fo n'ụtụtụ ndị mmadụ agbakọ n'obi agọọ ọfọ agọọ nwoke ndụ gọnye nwaanyị ndụ ọfọ a gọrọ kịta na o nwere onye anyị gọgidere n'ọfọ a

ka ndị iro anyị nwụọ ka anyị nwee efe maka na ọ bụrụ na onye iro gị nwụọ i nwee efe mụ wee kwuo eso kweta nke kpebere onye iro gị ekpere ọ m kpebere ekpere ka gị ka ọ dị ndụ wee na-enye m nsogbu ka ọ dị ndụ wee na-enye m nsogbu ee o chineke biko biko biko biko chukwu

biko were ihe dị mma chọọ anyị mma chekwa anyị anyị chekwa nwoke chekwa nwaanyị nọ n'ebe a onye ọbụla nwere ihe o bu n'obi bụ ihe na-abịa na narị kwutere nke Chineke machara ya Chineke biko mere ya rie onye ahụ na Chukwu ọkwa n'obi ihe niile a na-ekwu bụ Chukwu bụ n'obi ka ọ na-ene anya ọ bụrụ n'iru maka na i lebe ndị be mmadụ anya n'iru ebe igwe efu na ọnwa ya onye emepụtanwu gosi n'iru anya eji asị na onye obi ya jọgbulu ọ nwekwa obi ọjọọ mana ọ na ọ na-eyuzu eyuzu ọ kwụlụ bata so ị mago chineke na a na-enye ebe chukwu na-ene anya bụ n'obi ndị ụka bụkwara ya n'abụ chukwu bụ onye lele anya n'obi ọ mazuru uche obi gị niile so ebe a ka chukwu na-ene anya gwara chineke biko na-ene anyị anya n'obi

chineke elele anya na njọ anyị o maka ịmara chineke ị bịa lebe anya na njọ anyị nwekwughị ihe emenwu anyị ịmara chineke ị macha wee macha ihe niile ahụ nna anyị maragwụla nna anyị marachakwala Ee, ejiri iwe were jebe pịkọrọ anyị maka ebe gbakọkwara anyị ka anyị si aje na ka anyị si ala ị fụkwa na o nwekwa ihe anyị ekwu nkwara isi o ehe so andị Ee, Chukwu bụ gaị na ọ gaị Chineke atụrụ

mhm. chineke bịa were edo mee ka ihe anyị na-eme ka o doo anyị chineke were edo mee ka arụ doo anyị ndị ọrụ na-achọ ka arụ gbaa anyị ọkụ ka anyị nọ na bp chineke jiri anyị edo ka arụ doo anyị jiri anyị edo ka arụ doo ụmụ anyị jiri anyị edo ka arụ doo biznes anyị na-eme jiri anyị edo ka arụ doo ezinụlọ anyị ma ndị nwunye anyị ka arụ dokwuo ka ha kwụsị na-akọ ọnụ mgbe niile ọ bụ iwu na-eji aja akọrọ ya ọnụ mm. na-akọ uwe anyị n'ọnụ ya mana nwoke ọbụla ị hụrụ na nwoke ọbụla nwụrụ taịm nwunye ya a na-akpata nwa ego no my wife adịm alaiki my wife ị na-ewere m iwe ọ chọọ iwe iwe o wee iwe ọ chọọ iwe iwe o wee iwe na ọ mmadụ ka ọ bụ o nwere ikikere iwe iwe ee my wife my wife my wife ọ dịkwana mma mụnwa na-atara ekwu onye m nwere ike onye ọbụla anyị alụchana ka Pita